moti angokhala kuti masiku atha kale uyu ndimafunatu ine nditachita naye debate ndi mtsogoleri wa dpp yo 2020 chakwera anavotedwa dziko lonse atamba kulipira a zikwanje ndi kumawopseza anthu ochokera zigawo zina anatheranso pomwepo now look at bingu wa mutharika 2009 anapeza mavoti dziko lonse 2014 tinazionanso apm and even 2025 so it is not a secret kunena kuti chipani cha dziko lonse kumalawi kuno ndi dpp bingu atamwalira 2012 anthu amanena kuti chipani chimenechi sichidzabweranso iyayi amadana ndi anthu akumpoto 2014 anthu aku northern region center and even southern region anavotera dpp 2020 anachotsedwa pa mpando mcp imachita narrative kunena kuti ayi dpp chipani cha alomwe 2025 pa 16 september amalawi dziko lonse anavotera dpp ndiye lero ena mukamaima pachulu ndikumanena kuti ayi dpp this dpp that mudziwe kuti History is the best teacher. tamverani kaye anyamata ndiye ndikudziwa kuti akamanena bodza lawo onaba Kunkuyu ndikuthokozeni ine sindimafuna kumuyankha wa bakili tv akuluakulu tinene zoona pano ulamuliro wa chakwera unaononga mabizinesi chifukwa forex kunalibe insecurity especially ku capital city zinali worse after 16 september bata linabwera nthawi ya chakwera abizinesi amakhala mwa mantha chifukwa kunali nkhondo anthu amakhapana ndi zikwanje maburundi analibe mtendere mashopu komanso katundu anabedwa that was xenophobic ndimadabwa ndi amalawi akapita ku south africa amazunzidwa kumenyedwa komanso kuphedwa akuiwala kuti kumalawi kuno nthawi ya chakwera maburundi amazunzidwa ndi kuno pano boma likutumiza mabasi ku south africa

munthu amene anawauza apurezidenti kuti ndege inakafika ku mzuzu pamene ndege sinakafike kutiko ku mzuzu bwana ifeyo ngati amalawi tikufuna tidziwe munthu amene anawuza army commander kuti ndege inakafika ku likoma koma ndege sinafike kutiko kulikoma ndiye timafunsa amalawi kodi zimene amachita kamajekete zikusiyana bwanji ndi zimene akupanga mazulu timakamba za one africa one nation koma mukaona zimene zikuchitika south africa akuti amalawi mazimbabwe az- azipita kwawo kunonso kamajekete amachita chimodzimodzi kumathamangisa maburundi amenenso ali maafirika pomaliza titsindike pano kunena kuti clavic hardware is a scam and they will not get contract ku escom tikudziwa anyamata a mcp especially hrdc ndakhala ndikunena kuti hrdc ndi ka branch ka malawi congress nthawi ya chakwera anali chete kudya matovitovi and today just because apm is ruling this country akubwera ndikumanena kuti ayi kankhani kang'onong'ono akufuna kumasokosa saulos chilima anagwetsedwa kuchikangawa kunali azikwanje anthu amadya chitedze mdziko muno hrdc inali chete and now they want to talk too much about clavic hardware nde timafunsa hrdc what is so special with clavic hardware mwadya banzi tikudziwa but what is so special with clavic hardware chifukwa ngati dziko sitilola maskama kumaba ndalama za amalawi hrdc ikufuna ka, ka hardware kameneka kakuti clavic hardware kapeze contract mu boma but that will not happen makampani amenewa akhala kuchita fund anyamata azikwanje ndikumasokoneza mtendere mdziko muno sakaloledwa kupanga bizinesi ndi boma and moreover timadabwa kodi aboma ndi chifukwa chani safuna kuthana ndi kabungwe kameneka hrdc this is a useless organization kabungwe kazigawenga kamene kamachita support malawi congress you can see wa mcp akangolakwa amabwera nthawi yomweyo kuti ayi ameneyu musammange akalakwa wa dpp kapena wachipani china utm they don't talk they just keep quiet malawi congress party is their first priority akuyesa idzabweranso mboma that is a dream nde tiwatsimikizire hrdc kunena kuti clavic hardware is a scam and they will not get contract ku escom sitilola zimenezo ndipo amenewawa kuti apeze contract imeneyi by the way tikudziwa kale kuti awakaniza and they will not get it they will not mulira hrdc mmene mungalilire Bwana, kwabwera machine opangira machine anzake. Ine ndimati ndine bulldozer, koma bwana wandisiya m'malere mwanayo. Ndakumana nazo bwana, ndakumana naye bulldozer number one Makida. Tamwombelani m'manja Makida. palinso nkhani ina ya Owen Chomanika anachoka dpp ndikupatsidwa unduna ndi chakwe 16 september anawuluza chisankho ndiye pali ena akufalitsa maboza kumanena kuti ayi munthu ameneyu akupita ku embassy angamukulukuta moto how can that happen amalawi dziwani kuti that cannot happen kamba atadikula zimenezo sizitheka owen chomanika is an enemy of dpp

wasintha machitidwe a ndale kuno wayamba kubweretsa chitukuko kuno ndiye akabwere wina oti sitikumudziwa amene achitire akanene kuti akamchotsa chomanika pa mpando wa mp kuno zitheka zitheka honorable abida ayankhula pano regional chair alipo pano muuze ndi nonse amene mwabwera kumbuyo kwa dr chomanika ndauzidwa kuli chinamtindi cha wanthu ndipo ndachiona ine chinamtindi cha wanthu ma areas amene mwabwera na chomanika takwezani manja kwezani manja amene mukuona a regional chair anthu onsewa awa kwezani manja makamera aone kwezani manja onse awa achoka chipani cha dpp kubwera ku chipani chachani kodi malawi congress party tandimvani nonse nandika sizingatheke malo kulibe koma dr owen chomanika abwera ndi chinamtindi cha wanthu kubwera nawo ndipo akunena kuti sikuti akunena kuti mavuto mdziko mulibe akuti a mavuto alimo koma akaona purezidenti amene akuthana ndi mavuto mdziko muno akulimbana nawo iyeyo ndi chakwera agwirane dzanja iye ndi chakwera agwirane chani kodi dzanja